gbagharanụ m gbagharanụ m gbagharanụ m ndewonu unu ga-asị na Malina onye ọcha abịakwala ọzọ Ngozi Chukwuka onye ọcha abịakwala ọzọ gbagharanụ m ụra buru m ọ ihe mere ihe ahụ ụra buru m so m jọsụ chefuo na taa bụ satọde na ahụkwa na ihe anyị ji n'aka taa unu ma na every weekend Friday na anyị na-ebutere unu ozi ọma from ala Igbo omenala Igbo efula omenala Igbo agakwanụghị efu ndị tiktok gbagharanụ m nwee taịm m tinye unu but for ugbu a ka anyị mewegodinunu otu anyị ha nọrọ na na Facebook ya na ya na Facebook na YouTube batawanụ batawanụ ihe anyị- okwu o- isiokwu anyị taa bụ iti ekpo na nkọwa aha a na-aza n'ala Igbo iti ekpo na nkọwa ịkọwa aha a na-aza n'ala Igbo ọwụkwanụ naanị m na-abata n'ihe a biko maka na ọwụ naanị m na ọwụkwanụghị mụwa ekwekekwanụ nke mma ihe a na-akọ so ka m kpọbatanụ eze mmụọ maazị eze mmụọ dede m maazị eze mmụọ Iheanyịchukwu Anyanwụ ka o nyere anyị aka kọwaa tiwa akụ ahụ otu ọ dị sọpoz isi ga vidiyo m dị blur Am- I hope na vidiyo m dị clear but um, ihe ọbụla anyị nwetara taa biko werenụ ya na esetịghị m up ọfụma bifo m batawa gbagharanụ m dede maazị eze mmụọ ị batala ee nnọọ sa Igbo mma ama mmanụ. ama Igbo ama mma mmanụ. Ndị Igbo mma mmanụ. ama Ah, ndị Igbo ekele m unu. Asị m eh, onye ọla rienụ nke o chiri. Ah, kama nze zere ibe. Ah, ndewonu.
ndewo dede m eze mmụọ ngwa kọwakwarụ ha otu anyị na-esi akọwara ha bifo ha maralanụ mụwa Malina ma mụwa bụ jos ịnọ na-atụnye ọnụ n'okwu a na ọ gịwa na-akụziri anyị nkụzi a na-akụzi taa kọwakwara anyị onye ị bụ na ihe mekwanụ i ji weekwa na-akụziri anyị ihe ị na-akụziri anyị Ah, igbo mma mma nụ ọzọ Eh, ekelekwa m unu aha m wụ Iheanyịchukwu Anyanwụ eh, eze mmụọ Iheanyịchukwu Anyanwụ awụ m onye isi ndị ntọala ọdịnala Ah, ntọala ọdịnala bụ otu na-elegide na-elekwa na-echekwa ihe ọla gbasara ọdịnala omenala na nsọ ala ma iwu ala ndị Igbo niile gbaa gburugburu otu a wụ otu ndị na-elegide ihe gbasara okwu mmụọ ndị nọ n'ihe okwu mmụọ eh, ka ndị dibịa na-esi eme ihe na iwu na-echekwa ma na-edukwa ndị dibịa maka a sị eh, mmanwụ na-eke ya eriri ukwu ga ekeghị ya eriri ukwu o nwere ike mebie ihe eh, ọ wụ otu a wụ otu na-ejide ndị dibịa na ndị ọzọ na ndị n'ihe mmụọ dị iche iche ka nwo hapụ ịgaha ụzọ nakwa enyekwa aka na-echekwa nwo ka ha ọjọọ ọ ndị ọjọọ hapụkwa imegide nwo ọ ndị obodo hapụ imegide nwo maka a sị oke amana ama akpa akpa dibịa ma dibịa amana ama ahụ oke n'ọkụ ọkwa otu a na-elegide otu ọdịnala niile na otu omenala niile kpara ụkwụ na ntọala Igbo ọ otu otu ndị ntọala ọdịnala na-elegide ha ma jikọọ ha ọnụ ka nwo nwere ike nwee otu olu na-ekwu otu okwu ihe ọla gbasakwa na ihe ndị nna nna anyị ha domara ọfọ rị a ha kpụrụ ihe ịrị a ee, okponsi agwụ ikenga ihe ndị ahụ niile ejiri mara obodo ejiri mara igbo ndị nna nna anyị ha domara ma ihu nga nwo nọ ihe ha bụ ọwụ otu a wụ otu na-elegide nwo na-echekwa nwo na-ahụkwanụ shị ndị amahụ ọwụ ndị ahụ ọwụ ndị ahụhụ ha ha anya hapụ imebi ya ha anyị na-eme wụ ichekwa ha ọla gbasara igbo ha ọla wu ihe gbasara omenala na ọdịnala na nsọ ala igbo
ndewo ndewo dede m ndewo ee ị kọwarala anyị ọfụma ịma na ihe a- o- okwu anyị ji bịa taa ụzọ ihe abụọ ka anyị ji bata taa nke mbụ bụ ihe a ekpo eti ihe a ekpo ekpo nwaanyị ọ na-ahụ ekpo kedu ndị na-aba kedu ndị na-eti ekpo kedu i- ihe a otu a na enwe nwere otu eji a- anyị nwere ihe anyị na-akpọ ọkọnkọ nwa- na na o- ebe m shi bịa ị ga-erute age ahụ before ị baa ọkọnkọ and all like age group so ama m ma ahụ ka ọ dị n'ala Igbo niile ihe gbasatara ekpo n'ala Igbo
eh, ndewo eh, nke mbụ na mbụ eh, ihe ị na-ekwu okwu ya wụ ihe a na-akpọ mmanwụ ịbịa na ịbịa na mmanwụ mmanwụ nwere aha dị iche iche ọ shị mmanwụ ọwụ ekpo wo- ekpo wụ otu n'ime ha Mm. enwere nke eji akpọ okorosha enwere nke eji akpọ agaba enwere ijele Mhm. mm? Mhm. ọ ọ bara ụba
n'ọnịcha ka ntị etukwa ọnịcha anyị nwere otu iche nwee ụlaga nwee ụlaga nwee ọgba mgbada nwee nwa oji ọnụ ndị niile wụcha mmanwụ ọrịa ahụ ị kpọma nwa ha aha ga-eju ebe na ebe ọla ọrịa ahụ kama anyị kwesịrị ịwa ntọala nụ ime ihe gbasara mmanwụ nene ka mmanwụ wụ ị ma ndị ụfọdụ che ma ugbu mụ gị kwuga okwu na mmanwụ wụ ihe eji eme ma emume mmemme na mmanwụ wụ ihe eji eji eme ndị mmadụ obi ụtọ na ihe mmanwụ na-eme wụ ịgba avụ ide ego na a na-emekarị ya oge ọla emega mmemme ya wụ kpa nwoke nwa o jiri ya kọwara ihe nwoke nwa ma gbasara mmanwụ kama ọ wụghị eziokwu ọ wụghị eziokwu ọ wụ eziokwu na ibe n'ibe kama ọ wụchaghị eziokwu mmanwụ ihe na mmanwụ bara ụba hie nne mhm. maka anyị ga-awa ihe mere ndị Igbo jiri nwee mmanwụ mhm. ị wara mmanwụ e himara mmanwụ njikọ njikọ a na-etoru etoru gị etoruha etoru ị ga-aba mmanwụ ee gaa aga hụkwanụ echi a ga- a- ịba a ga-anaba a ga-anaba ha ha eji akpọ mmadụ ime e nwere ihe ndị ị ga-emecha Mm. Ehe, nwa bekee ji akpọ ya ritual a shị emela gị initiate ya awụhụ ihe ị ga-aba mmanwụ ahụ mm-hmm. so gị kwuo ya n'olu oyibo mmanwụ wụ a closed circle nini mere o ji wụrụ a closed circle mm. ị wala ndị ụfọdụ nwere ike ịkpọ ya secret society but mm. e nwere ihe mere o ji wụrụ secret e nwere ihe mere o ji wụrụ ihe nzuzo maka ọ wụha onye ọwụla eji aba ya a sịga nwaanyị a ga-aba mmanwụ mm-hmm. ịtawa so lee ihe mere eji hima mmanwụ ị wara ndị hmm. mmanwụ bụ ị ma igbo enwe army igbo hmm. enwe police ke eji akpọ kotuma ndị uwe ojii hmm. enwere kpa ndị igbo eji eche obodo ndị eji arụ ọrụ ndị ọrụ ndị army ọrụ ndị police ọ wụ ndị eji akpọ ndị otu ebiri or ndị otu ọgbọ ha nwa eji arụ ọrụ ndị a niile kama a bịazi enwere ihe eji awụ onye obodo mee ihe onye ga-eme ha obodo ya ezuru ezuru mee ya ya wụrụ onye ama ama ya wụrụ onye nwere ike onye nwere ndị mmadụ ndị ga-akwado ya ya wụrụ onye ọjọọ eji atụ ụjọ ebe ka ndị mmanwụ eji eshi aba ha or enwere kpa ha ga-eji mee obodo achọm ịchọ ndị mere ihe ahụ mhm. ọ ndị mmanwụ ga-eme nyocha nenewu ndị mmanwụ ndị mmanwụ wụ kpa eji ashị secret service ndị Igbo bidoro ha eji akpọ ha kpa eji ashị CIA or MI5 ndị Britain nwere ọ ndị Igbo bidoro ya ọ mma ejiri form otu mmanwụ maka mmanwụ onye ihe bekee ji akpọ mask ịhụgaghị onye ị ma onye ọ wụ o nwere ike wụrụ onye ga-akọ gị akụkọ o nwere ike wụrụ onye o nwere ike wụrụ nwanne gị nwoke ị ma onye ọ wụ ihe nwa eji arụ wụ ihe gbasara security on the secret service ihe gbasara security obodo onwe eji ahụcha onye ga-enyeshe gị eze kpamike kpuru nkata ya ha aha ezuha gị ezuha gị ndị mmanwụ ga-achọha ya hmm. ọ ihe a mere ejiri hima mmanwụ njuka tupu gị aba aya dụọ gị isi tupu gị aba aya ga-agba ndụ maka ọrụ nwa eji arụ wụ ọrụ ị ga-adụ ishi shị ihe n'otu na obodo wụ ihe mbụ ị ga-epu ụzọ eh, hụ anya ihe mbụ ị ga-epu ụzọ eh, chee echiche ma gị chema ihe ị ga-arụ n'ọrụ Ị ga- ị ga- ị ga-ahụ otu ahụ anya kara ụmụnna gị kara ụmụnne gị kara ezinụlọ i shi fụha kara ndị enyi gị ọ wụ ishi ahụ ị ga-adụ tupu anabaha gị gị na-ata aga m ashị ha ga na-arụ ha ha shị gị rụọ njikọ o ji wụrụ otu nzuzo ọ wụ onye ọla eji aba ya Okay. o nwe ka eji awụ e nwe kpa eji alụkọ ọgụ anwụ eji edosi ihe ọgụ ịwara ọnwụwụ ndị ahụ dike na-eme ma nwa eji eme ya a shị a ga-egbu mmadụ nwa egbuo enwekwa na ha emere nwaanyị ejila aba na ya maka ọrụ nwa eji arụ wụ ọrụ ike ọrụ ike nke a ka m chọrọ ikwu ị ma e nwere ụmụ nwaanyị ndị shị nwo wụ dibịa gị bịa nga nwụ nwụọ gị iweala nwa ọkụkọ nwa ewere mma gbuo ya nwaanyị ekwesịghị igbu anụ hmm. ọ na-afọ ka nwaanyị igbu mmanụ ihe mere nwaanyị ejila aba na mmanwụ mmanwụ anwụ rụrụ ọ wụ ihe mega ahụ ike o nwere ike ọ ga-ada n'obodo n'obodo mhm. a shị ndị mmanwụ jee gị na ahụ mhm. nwaanyị gị na jee igi ji mma egbu mma nwaanyị ekweshịghị igbu anụ ha ọla rị ndụ mhm. ọ wụ arụ nwaanyị ọla ọ sọrọ ya wụrụ ọ wụ arụ shị nwaanyị ga-ewere mma fie ọkụkọ olu ọ fie ewu olu ọ fie nnama olu kama ụmụ nwaanyị ugbula ka ji eme ya gị jụọ nwa nwa ashị nwa wụ dibịa ọ wụ arụ
ụmụ nwaanyị na-eme ya ehika mụ ụjọ anaghị ekwe m eme ụdị ha ọ ihe a m gwara gị sị ụmụ nwaanyị ụmụ nwaanyị ekwesịghị ime ya Ọ- ọ njuka mgbe ala wụ ala nwaanyị igbo nwere ọrụ ndị o jila arụ na maka ọrụ ahụ ga-eme gị ọrụ ahụ ga-eme gị ga-eme ga-emerụ arụ ekwesịghị ịrụ ya nwaanyị igbo ekwesịghị ịba em, uwe uwe ojii nwaanyị igbo ekwesịghị ịba army enwere ya maka o nwere mgbe ọ ga-eru apị gị egbe ị ga-agbagburu mmadụ maka ndị igbo maara na sị ndị Igbo amara na ha eji akpọ ha eji akpọ frequency or energy hmm. na na ka nwa bekee akpọ feminine energy hmm. ejila etisala etisa ha ji emenwu njikọ hmm. iwara maka nwaanyị nwaanyị imeme ya nwaanyị ahụ afọọla ọ fọọla ha ihe eji nwaanyị eme ọ na-akpagazi agwa nwoke ọ njikọ eji ịsị gị nwaanyị awa ji nwaanyị awa ọjị nwaanyị ete elu ọ bụghị iji megide nwaanyị ọ maka ihe enu ime hmm. iwala ka ihe ji akpọ vibration ọ maka ihe enu ime ọ njikọ arụ jiri ju ebe niile maka ịmụ ma ka wụ nwaanyị mụ ma ka wụ nwoke hmm. ọ agbọrọ anyị sọrọ anyị dile ya nwoke na nwaanyị awụghị otu enwere e ike ị ga-asị e, e, ike ka ke ọke ke ka aka hụ ke kama awụghị otu ma na mmụọ ma na ihe nwoke na nwaanyị awụghị otu mhm. onwekwara mma nwa ji wụrụ opposite dụala ihe ndị Igbo kpọrọ nwa ọ wụ ihe ji akpọ binary complementary sị ihe kwụrụ ihe akwụdosobe ya kama e nwere ihe ga-ebu ụzọ kwụdoso ka ọzọ anọrọ ya dara iji nye ya nkwado mhm. ị hụrụ ya ihe kwụrụ ihe akwụdosobe ọ njikọ gị bedo n'osisi enwere e osisi a ga-asị gị ọ wụ oke osisi ka a wụkwanụ enwere osisi eji amị mkpụrụ nwee oshi ejila amị mkpụrụ ọkwa otu osisi ọ nwere ike rụkpọ ọrịa heri akụ akụ bekee asị gị akụ ka a wụ akụ nwoke asị gị akụ ka a wụ akụ nwaanyị ịwara oshi niile nwere oke na nne ọkwa kpa anụ anụ jiri nwee oke na nne Ị hụrụ ya anụ anụ ọbụla nwere oke na nne anụ ọbụla nwere oke na nne oshi niile nwere oke na nne ọ kpa ejiri kọwaa nwaanyị asị gị nwaanyị nwere ike ịba mmanwụ bụrụ nwaanyị kara nka ọ na-amaga ihe dị n'ime mmanwụ ịwara ọ ga na-eso nwa afụ kama a nabara ihe ime otu ahụ maka ụmụ nwaanyị na nwoke nwekwara nwekwara kpa nwa jikwa ewu ewu akpa em, ozi ka nwa bekee ji akpọ information maka ha ekweghị mma mmanwụ ehi ma uyi iji chekwa obodo ka ahụ nwa na-eji eme ka ahụ nwa na-eji eme afa a na-agba afa wụ ịgwa gị dị akpa ha ya jiri kọwaa mma hmm. ọnwụ ịkọwala gị na ha wụ ihe n'etiti mmadụ na mmụọ iji izi gị ihe n'etiti mmadụ na mmụọ maka o nwere eh, a spiritual aspect of it mm-hmm. ya wụ oke mmụọ oke ya na hmm. na-akọwala gị sị o ji ya akọwaga maka mma ụfọdụ eji eji mmanwụ a eme ka nwa bekee ji akpọ prediction e nwere mmanwụ ị ga-ahụ ya wụrụ ya na-ekwu maka oke ya nwere mmanwụ mmanwụ ukwu ekpo ha eji akpọ akpọ eji enwe ezi ezi okotoko na ezi- ezi avụ ivu a na-agwa gị sị gị na ihe ubi ka afọ ihe ubi ka afọ ga-eme ọfụma Ọmụfụ, okay. na ezi ahụ na ezi ahụ ga-akọwa kpa ihe ubi- ihe ubi ga-eji mee ezi a vu ivu nnukwu ya rụ na a ga-enwe plenty harvest ezi harị small ya rụ na harvest ke this year ọ ga-arịcha ebe a ọ ga-arịcha okay ị hụrụ ya eji eji mmanwụ akọwa ihe maka ndị ji akpụ mmanwụ ahụ wụ ndị ọkpọrọ ọkwa ndị nụkwa ndị dibịa ndị dibịa nka anwụ eji akpụ mmanwụ maka mmanwụ ahụ nwa wụgasị nwo o nwere ebe o si ebe o si bịa eteka ị hụrụ ya ebe o si bịa eteka ọ wụ ihe nwa nụkara mmema so ihe niile ndị ahụ nọcha na mmụọ ụbọchị Ikeji eji ya arụ na-abịa kumasị na-ewu mmanwụ na onwe mmanwụ na onwe ya wụ otu ahụ ọwụ ahụ emega oge emume na ndị ahụ n'ime otu ahụ ya mmanwụ Okay. Yọwara ọya mmanwụ ị na-agaji onwe gị si nene ka ndị otu eji eme maka ọnwụnwụ alarị mma taa e, emeghe ihe ala na ula here mma obodo echekwala obodo maka gị baa obodo ọhụrụ gị bụrụ onye si mba baa ndị mmakpa anyị kwugo okwu na-achị nwanne anyị ndị ugwu ị wara ndị ga-akpọga herdsmen anwụ jiri ebe niile ndị mmanwụ ga-enyofu nwo mhm. ebe nwo nọ ị wara mgbe nwere mgbe ala wụ ala Igbo ọ ndị mmanwụ wụ ndị ga-enyofu sị e nwee onye ọhụrụ baara enwekwara onye bi ime ọhịa nwere onye bi oke ọhịa ndị mmanwụ amarachara ihe ndị niile maka ọ wụ ihe nwo eji arụ enwere ya nwere ndị egwu ndị mmanwụ mmanwụ otu ọwụ ha ha eji ekpu agbarị oge emume ọwụ otu ka ọwụ ana enwere ọrụ ndị otu ahụ eji arụ ọwụ naanị agba agba azụ ị wara a nwa na ga-eme iwu iji iji gị ah, ihe nwo mega iji kwado ha obodo mega kama hmm. ọrụ nwo eji arụ ụwa ọrụ nwo wụ ichekwa obodo hmm. ọ nga ka e siri form secret service ndị nụ ka ọ ndị Igbo bu ụzọ bidozie
so dede m ị kọwatala nke ahụ ọfụma ndị tiktok bikonụ ewelara m iwe abatara m late bikonụ ewela iwe ka ụra ụra ehihie bịa bịa buru m kakinobi leda abụ m human being ụra buru m so m gbarịrị dị gbapụtazi ya sị ka ọ bụ na dede m nọ already na-eche m na behind the studio so biko gbagharanụ m otu anyị si wee bido ihe a taa ihe anyị na-akọwa maka ya taa bụ iti mmanwụ ma iti ekpo n'ala Igbo and then ọ na-akọwakwa na ụmụ nwaanyị ọ bụghị ihe jiri eji na ụmụ nwaanyị na-eti mmụọ na-eti ekpo but ihe ọzọ m chọkwara ịjụ ya bụ ma ụmụ nwaanyị a na-ahụ mmụọ anya mana ịma o nwere ọ wụ ma na-ahụ mmụọ anya ma ọ bụ ebe a na-eti mmụọ ebe a na-eme seremoni o nwere ụmụ nwaanyị na-abịacha dị ya bụọ mmụọ ego a na ọ datọ ihe jiri eji n'ala Igbo
ọ ihe a m kọwaga eh, mmanwụ ka ugbula ka aba na ihe bekee ji akpọ entertainment maka gị lee anya ị ga-ahụ sị that eh, over 90 percent of ndị tiga mmanwụ na mmanwụ tiga wụ for entertainment ugbu mụ na gị kwuga okwu maka ọ wụ ikpori before ị ga-ahụcha ụmụaka ode ụmụ 10 years ụmụ 14 years apachaghị mmanwụ acha m gbaga mmanwụ ịwara ha na-akụ ogele ọ wụ ikpori na mbụ ya bịakwachi ndị age grade ga-eti mmanwụ na ọnọdụ na ha nwa wụ ndị age grade ha ga-anara permission to because otu e, obodo ọbụla nwere ndị otu mmanwụ ha ga-anara permission from ndị otu mmanwụ n'obodo ahụ hmm. ha sị nwa ga-eti e nye ha ntụziaka maka e nwere ndị ụfọdụ na-eje ha na-aga mba gaa buru mmụọ nwa ga-eji tie mmanwụ nwa tichaa ya mmụọ ahụ egbuma nwa otu n'otu e nwere ndị nwega problem taa ya bụ mmanwụ ha tiri hmm. maka asị nwata e, eruha eru rụọ ọgọdọ hmm. ikuku e, buo ọgọdọ ya eburu nwa e nwere ndị nwega nsogbu taa ya mmanwụ ha tiri ọ wụghị na mmanwụ n'onwe ke ya wụ ihe ọjọọ kama ị ga-etoru etoru tupu i tie mmanwụ i tiga mmanwụ ị wụ nwoke ime ikenga ị madịghị ihe ikenga wụ i rube agwụ ị maghị chi gị o nwere ike ị wụ onye mmiri gị na ndị mmiri gị esettlebe gị gaa tima mmanwụ mmiri mmiri ga-enwe nsogbu ị hụrụ ya ọ m ji ka tupu mmadụ etie mmanwụ a ga-ebu ụzọ mee initiate na ị ga-emezicha ihe ndị niile tupu a na-anaba gị n'otu mmanwụ maka ọ wụghị naanị ihe eji eme n'ike ọ kwa ihe eji eme na mmụọ hmm. ịwara ọ ihe eji eme na mmụọ ọ wụha naanị ihe a na-eme na mmadụ a na-emekwa ya na mmụọ tupu gị aba ya ị ga-etozu oke ma na mmadụ ma na mmụọ asị anaba na onye n'otu mmanwụ ezubela ka onye na-etiga mmanwụ ị ga-ahụ ụmụ nwaanyị ụfọdụ nwa ga-eburu mmanwụ chee ma ọ wụ ihe a mega ịmakwa ndị anyị bụ nwaanyị mechaa anya ha erie ha akpa gị a nwaanyị ịma eh, maka when we were growing up ịma ementionala m I grew up in Onitsha ementionala m Ụlaga na Otu Iche but o nwere once in a while I think ọ once a year o nwere nke na-apụta na anyị ana- a sị na nwaanyị anaghị ahụ ya ahụtụbeghị m ya e nwe okorosha nwaanyị adị ahụ ya ehe Em, n'ime ahụ ka ọ ee okorosha na-ejikere nwaanyị adị ahụ ya enwere mmanwụ ndị nwaanyị adị ahụ na ihe ahụ o ziga gị wụ ihe ahụ o ziga gị wụ the spiritual aspect of it ị ga-ajụ onwe gị nịnị mere nwaanyị a na-ahụ maka mmanwụ awụ ihe gbasara nwaanyị maka mmanwụ ihe ihe o ziga gị agwa ndị n'ime mmanwụ eji eme ọ ihe nzuzo Igbo a na-eme ihe na ha na-abara ha uru enweghị ihe Igbo na-eme for ordinary entertainment nwere ike nwe eziokwu ibiri nwaanyị alụ alụ ee chai kpem anya kọwa ya ebe ka ala dịchara ihe niile Igbo eji na-eme na ha efe entertainment ihe ọla Igbo nwere nwere uru ọ bara o nwere uru ọ bara ọ bagala gị ọ bagala obodo ndị mmanwụ anụghị nga ahụ ebe akụ ekwe kụ ugene ee, anyị wụ ndị otu mmanwụ olu ndị mmanwụ ọrụ nwa eji arụ ọrụ nwa wụ ọrụ isi ọrụ nwa wụ ichekwa obodo onjuka gị bedo malawala onye isi onye ji akpọkpọ eji asị chief security officer obodo niile ji awụ hmm. eze mmụọ obodo ahụ maka hmm. ọlọ soro eji hima mmanwụ ya onwe ka ya hmm. ga-awụrela ọ wụ a member of the masquerade
ịwara emenwa awụghị ọgwụ nrọ ka arụ ga echi knight na church ọ kpa eji echi echichi mmanwụ ọ kpa eji echi nze na ọzọ ọ kpa eji echi echichi mmanwụ ọ njụka before mmadụ akpa gị shaa wee masquerade mara na o chizuola but ugbu onye ọla nwere ike fọ aja nwa anya na otu mmanwụ ị maghị otu mmanwụ ọ nọ o nwere ike wuru ndị ga eji arụ Christmas nwa eji akpara ego ọ ya arụ Easter nwa eji akpara ego ọ bụ otu mmanwụ akọ gara gị ha enwe mmanwụ ọ wụ ndị ahụ wụ eh, eh, carnival ka nwa mega ihe nwa bekee kpọga carnival wee- o nweghị mmanwụ ọ wụ. otu mmanwụ ị hụ onye na otu mmanwụ ị ga-ama o nwere ike eh, enwedịghị anaghị eme entertain ihe tuye but mara na ahụ ogwe nwa marakwana ọrụ nwa asị ndị na otu mmanwụ
I wish na o nwere otu a ga-esi nọkọta nnọọ I- tradition Igbo anyị nwa I- I- Igbo culture na ha ọ na ha edisapia slowly slowly o nwe onye na-ekwu m ke ka a ga-esi mee dị nnọọ ihe niile alaghachitekwa azụ back ọ ihe akụziere mbọ ụmụ ọ mbọ anyị gbaga na ntọala ọdịnala e, gị bedo Nnewi na enwere ajọ ọfịa hmm. ịwala ndị ajọ ndị n'ime ajọ ọfịa na o nwere ike half of them amaghị ọrụ mmanwụ kwesịrị na-arụ nwekwanụ ike half of them amara na maka ọ wụ naanị ọkụ ndị dibịa ọrịa mma o hmm. but the ọrụ mmanwụ the primary work of mmanwụ wụ mm. ihe m gwa gị secret service iprotect mm. iguide obodo mm. agaghị enwe information before enwe any attack or any foreign influence ime obodo ihe ọhụrụ aba afa n'obodo they will know ịhụrụ ya enwere e e e nga ị ga-eru ana ọ wụghị onye ọla ji aba mmanwụ ị ga-awụ somebody really intelligent iwaala really focus before nwa anaba gị otu mmanwụ hụrụ ya then ya arụkwacha somebody shikwara ike na mmụọ hmm. maka ọwụ onye ọla ji aba otu mmanwụ maka ọwụ nwa ike obodo nwere ọ njika gị bagharala obodo gị wụrụ onye tozuru oke baa obodo ị ga-epu ụzọ chọọ ịma ndị nụ e, ịma ma e nwekwara mmanwụ n'obodo ahụ ịwala ịma ma e nwere mmanwụ n'obodo ahụ mhm. maka obodo ọbụla nwere ndị nwere mmanwụ ee eh, nwoke guzo a nwoke o nwere ike ọwụ dibịa o guzo hmm. a nwoke enweghị dibịa ga-achị ya hmm. o zuru oke hmm. okay dede eh, nke nke mmụọ anyị ga-emecha mbọsị ọzọ kwa anyị nwere ike ịrụtụkwa nke ahụ aka ka anyị muvukwa forward to to ihe gbasatara aha ndị Igbo na-aza aha anyị maka ihe m ji ekwute okwu maka ihe aha anwa o nwere mgbe anyị nọ na-eme show m echeta na Friday ma ọ Saturday ma o nwere otu i si kwuo ya aha ndị igbo na-azaga shi na ọ wụghị ihe ziri ezi kedu ihe m chọ ka ị rụnyetụrụ anyị aka n'okwu ahụ ọzọ
ị ma igbo na-asị a kpọọ onye aha chi ya nara Mhm, iwara Mm. Em, oge ikpeazụ a ndị igbo baba azamazi ya eh, ewe aha abụọ ekonụkọ hmm. akpọ nwa m hmm. nwaakịrị too nwema nsogbu achọma onye mega ya achọma ebe ha esi emega ya ga-echefuo na ọwụ aha ọ zaga e nwere nwokorobịa bịara bịa kpọtụrụla m hmm. otu ụbọchị shi m na kemgbe ya shiri mụọ nwa ya na nwa ya shi ọrịa ke ya baa ọrịa ke nwa ya shi ọrịa ke ya baa ọrịa ke mmadụ ya shi nwa ya ọrịa afọ ya shi ahụrụ ya ọwụ otu afọ na ụma ka nwa ya rị m ashị ya ele aha nwa ya ya wụrụ shi aha ọ kpọrọ nwa ya kpọ wa aha bekee aha nwa ya zaga dị aha nna wụkwa aha bekee ọcha akpụma m m ana ajụma shi ele ma nna nna gị hụ ọwụ nna gị mụrụ gị ka mụ ga-eji chekwa nwa na mmụọ maka ọ zagahụ na aha mmụọ aha ọ zaga wa aha onye ọcha ọkwa n'iko onye ọcha ya cha aha aha onye ọcha ahụ ọ zaga ahụ wa aha ka ya shi ama gị ma nwa gị ọwụ a na-enwe he he duganụ maka ịza- nwa gị zaga aha onye ọcha n'ala igbo azagakwa aha ndị ọcha aha ya wa aha ndị ọcha aha nna ya wa aha ndị ọcha ekema oke na ya wụrụ shi ọwụ nga nnu shi wụ nga ụmụ okoro ekema oke eke ị ga-aga eke nwa gị hụrụ ya na mmụọ aga eke nnu maka nna arị ugbo okoro nnowu ibe gị zaga okoro ga-azaga aha ọzọ ọzọ ndị be ka anyị eji eme ụfọdụ ji awụ nwanụ ka nwa azama aha mpa nwo nna ka emuru nwo hapụ aha nna nwo ọkwụ ha ọjọọ kama ha ebe eji ajụ nwo wụ nna gị ọ kwara nna ya ma nna ya nwụrụ nna gị ọ kwara nna ya gịshi olu ya wụchi ha na ime gawa arụ maka nna gị etorube hmm. mma na ịza aha ya mm-hmm. maka ọ ma ị kwara nna gị mm-hmm. ka ị ga-achị onye ọzọ ọzọ aha gị eh, eh, ọ bụrụ na ị kwabeghị nna gị
ị kwahụ nna gị ụmụ gị zama aha gị maka onye ama onye ama na mmụọ onye ka akwara akwa ịwara so nna gị ka ji ụgwọ ịzama aha ya biko agọrọ onwe gị nsogbu ịbọdụ ya na ọ kwana nna ya e nwere ike ịzama aha ya o mezuola o tozuola oke ee gị oge agbalị akwa n'ụkwa anyị ịwara maka nna gị kwesịrị ịkwa nna ya so e ewe ebe anyị ji esi emeghe ya agwana aha agụ agụ ndị Igbo ejila anụ ala gụọ mmanụ aha e nwere aha atọ eji agụ mmadụ ma mụọ ya n'ala Igbo aha atọ dị Dede, dị mkpa biko, before- before ị banye na nke a ugbu a ka anyị anyị laghachi na nke eh, ihe a ịkwa nna gị ahụ ọ Mm. bụkwanụ nwoke na-amụtaghị nwa ọ bụkwanụ onye na-amụtaghị nwoke n'ezinụlọ ya na onwe nwoke agaghị o akwa ya nweghị o mere nwaanyị nwaanyị ji akwa nna ya na akwa nne ya ee okay nwaanyị ji akwa nna ya na nna ga-eji kwa nna gị ọ gị aha ga-akpọ ụmụnna ụmụnna ụmụnna nna gị eme ihe n'ime gị akwa nna gị nwaanyị ji akwa nna ya ịma ịkwakwanụ mmanụ ka anyị nwa ha ewekwa mmanụ hmm. onye nwụrụ anwụ e kwesịrị ịkwa ya akwa ha emekwana ndị igbo eji eme ya wụ eh, ndị igbo wara shị ụwa ụwa n'ụzọ atọ ụwa n'ụleba m ji akọwa ụwa n'ụwa ụwa um, elebe ya akọwa ụwa nọ um, ndozi atọ Eh? na three levels eh, Eh, ụwa nọ ndozi atọ ka nwa bekee ji akpọ levels levels eh, Eh, e nwere mmụọ mhm, eh, nwee mmadụ then ị bịa elu mmụọ e nwere chi

e nwere ụzọ eji esi agafe ya gị si na mmụọ ga-efe na chi gị sikwa na chi ga-aba na mmụọ dị na ịbịakwa n'etiti m- mmụọ maka m- mmụọ n'etiti mmadụ na chi ịbịa n'etiti mmụọ na mmadụ e nwekwara ụzọ eji esi aba ha Mm. ịwala ụzọ ọ wụ usoro e nwere usoro eji esi aba ha So eji aba ọ ya. na-ahụchi mmadụ nwụọ Mhm. ịkwa mmanụ bụ rituals ndị ị ga-eme iji nyena onye ahụ aka ya eshi na mmụọ baa shi na mmadụ baa na mmụọ ya wụ ịkwa aka hmm. ịkwa ịkwa means ịkwa aka to hmm. push that's what it means ịkwa onye nwụrụ anwụ ịkwa ya aka the word ahụ wụ ịkwa aka to push hmm. to give a push so man gị push ga mmadụ across a gate or mm-hmm. entrance ịwala mm-hmm. inyena ya aka maybe ike ya ike ya o nweghị ike ịgafe ga-enuo ya aka ya baa ya baa aka ya wụ ịkwa mmanụ so ịkwa mmanụ dị necessary ọ wụ rituals ndị ahụ ga-enye aka push onye ahụ ya cross shi ala mmanụ cross baa ala mmụọ maka e nwere a ka nwere mmụọ ndị rị stranded mhm. o nwere mmụọ ndị agafebeni ka rị stranded ọ wụ nwo ke e ji akpọ akarigori ọ wụ nwo ke e ji akpọ ndị a shị evil spirit ọ wụ mmụọ ndị eji alalu ihe ihe ndị hụrụ eji alalu asị mmụọ ọjọọ ọ mmụọ ndị ahụ rị stranded some of them iwe iwe ji nwo nwo eji akpa ụchụ mmụọ ndị ahụ Hmm? nwaanyị a na-akwakwa nwaanyị ka ọ sọsọ nwoke ka a na-akwa a na-akwa nwaanyị na enweghị ọla nwụrụ eji eji akwa ya ka ya gafee Kwa- And kwa then- means the word ịkwa eh, complete word ya wụ And, eh, Aka. i- i- ndị fi- eh, then, eh, ịkwa um, ka inu- inukuje ma nwaanyị ma nwoke ọ na nwere onye na-anwụrụ ni- ọ- ọ- nwaanyị nwere na nwere chi like chi otu a m nọ ugbu a what about my brother nwe m brothers na-ahapụla so m ga-akwanwukwa I can do Ị that. too. ga- i nwe brothers nwụrụ anwụ ee, Eh. gị- ị ga- ị ga-akwafu nwo na Okay. That's what I want. enwere m to chọrọ ịkọwara gị ihe gbasara ịkwa mmanụ ee ọ wụ naanị the rituals e ji akwa mmanụ do. Okay.
ịwala ọkwụkwa ji ebido gema ntị ọkwụkwa ji ebido mgbe onye ahụ rị ndụ Ọ njikọ enwere ndị ga-arị ndụ ji ikpe Mhm. enwere ndị ga-arị ndụ ji ekpe ikpe n'ọnwụ mhm, mhm. ịwala mmiri jee nwo ekpechi ikpe nwo ayọ enwere ike nụzi ya days or months or even years before nwo anwụ enwere ndị ga-arị ndụ jee data ikpe nga ịkwa mmanụ eji ebido ọ wụ from ikpe ahụ Mm. na ele ndị ji ebido ikpe masọ mma na ikpe ọ wụrụ ndị rị ndụ enwere nke ga na-asị gị ọnụ ma ọnụ ha akpụrụla gị ọnụ Mm, gị ya wụrụ sọ ọnụ ma ọnụ ha kpụ gị ọnụ ọma gị gafee ekwu ihe ọma gbasara gị gị gafee ekwu ihe ọma gbasara gị ọkụkọ ahụ ebidola ịhụrụ ya ọnụ ma akpụrụkwanụ gị ọnụ ọjọọ gị gafee ekwu ihe ọjọọ gbasara gị gị gafee ekwu ihe ọjọọ gbasara gị ọkụkọ ahụ ebidokwala ahụ nwokwu ga-enye aka ya wụrụ si ị ga-agafe ọ nji ka onye igbo maracha ọchara ike ime ihe ọjọọ kama ya si olo ya hụ meme ihe ọma na-eme onye iberibe na-eche ma ọ maghị ihe o mega ebe ọla nsogbu na ya achọ udo maka ọ mara na si ọwụ ihe ahụ unu mega ka o lega anya ọ mara na ihe echere ya ihu enwere onye igbo maghị ọ mara na ihe echere ya ihu ekwu okwu ya si oke kama ha ga-adọla ma gị mgba werekwa nnụ ga-eche ma ọ maghị agị ga-eche ma agị onye mara na hi agịrịgbuga ị ma si i mega onwe gị ịwala ya nwa mara na ihe njeji ihe- ihe- ihe njeji kpọ gị ihu ụzọ kama ọ sị aya because ị makwa ndị be ka anyị sị enweghị onye ọwụla wụ onye igbo a ga-eji baịbụl koran ọwụ akwụkwọ ọwụla n'elu ụwa ya ekpe ikpe ihe a ga-eji ekpe gị ikpe wụ ụmụnne ụmụnna gị ọfọ ahụ nọ nguru unu ka a ga-eji kpe gị ikpe ọ ga-atụ gị anya si ndị ga-abịa kpe gị ikpe ahụ enwe ndị ọzọ ọwụkwa ndị ichie a nọ na nguru gị hmm. ndị ichie a nọ ụmụnna gị ndị ga ndị onye ahụ gị gbabiri ugbo ndị ga-abịa zua gị ndị otu gị ndị ọgbọ gị hmm. ndị ebiri gị nwụrụ anwụ hmm. ọ nwo ga-eduma gị oche ndị ichie ekpema gị ikpe ule lekpe i shiri agba na ọfọ jikọrọ ụmụnna nwa ya ga-apa ala baịbụl ji gbama igbo ozugbo ndị igbo niile ji baịbụl edisibugo nwa atataghị aka maka mgbe o suru ha ga-ele wụ i jiri kwado ọfọ nọ nga nna gị ị hụrụ ya ọ nji ka gị gị ilema anya mmadụ ga-anwụ ya achọma ya achọma ime udo ya achọma ịrịọ ndị o mejọrọ mgbaghara ịwara hmm. maka ihe ndị ahụ ihe ga-eji gị enwere ndị ga-ahụ nwo si ga nwere bụkwa ebe nwo je biko ụmụ nwe nwe mee na nwo nwụọ kwanụ nwo nwa onwe ike gafee maka enwere nke ọ ga-eru ya rụchi ihe ndị ime ana a ga-enyefula gị aka ịgafe o nwere ka ọ fọrọ ha owude ọma ha ka ị ga-achọ onye ga-akpa gị hmm. a na-akpa gị aka e nwekwara ndị ọ ga-awụ mekwara nwa mekwa ahụ nwa gafeela maka ihe ọma ihe ọma ọgwụ jiri bie ndụ hmm. nwekwa na ndị ga-akpacha enwe ebe nwo ji azụ eje hmm. enwere ya ga-agafehu ị gaghị ụwa ị nwekwana ike ịba ichi na mmụọ baa na chi ọrịhụ jee wụọ ndị ichie ọ ga-eme agaferila nga mbụ ahụ ya wụ etiti mmadụ na mmụọ ị wara njikọ ejiri nwee ebe eji akpọ mkpụrụ ụfọdụ ji akpọ ya mkpa ụfọdụ akpọkwana ya eh, nga ebe eji adụfu ndị rụrụ arụ Okay. asị gị ole N'ọka. ole ọ dị na mmadụ wụ ole ọ dị na mmụọ Mm. ọ kwa mkpa ahụ ka e jiri nwee ịma na ndị ahụ adụfuru adụfu ozu nwa rị stranded elihu nwa eli Mm. arịhụkwanụ hụ ndụ ọ kwa mkpa rị ndị ahụ nụ nụ ndị ahụ nwụrụ anwụ ajụrụ ajụ anụghị ha ala mmụọ anụghịkwanụ ha ala mmanụ ọ wụ mmụọ ndị ahụ eji akpagharị rị stranded mm. ị wala mmụọ ndị ahụ rị stranded eji akparị akparị asị gị mmụọ kparịga o zubu ike ọ nwe gị na ha enwe ezumike maka ihe ndị nwa mekọrọ
so biko m kpọpụrụ gị from okwu ahụ na nwunye English m deviating ọ kpọpụrụ gị from okwu ahụ ka anyị laghachitezie n'aha aha ndị Igbo ndị Igbo na-aza ewere iwe abịaghị a bịa ihe gbasara aha rị omimi maka asị akpọ onye aha chi ya nara aha ị gụrụ mmanụ asị ka onye ka onye si eme ka ekwesị akpọ ya aha ị gụrụ mmanụ ga-enye aka nye chi ya ọnọdụ ị wara nye chi onye ahụ ọnọdụ maka kpa ma gị nụ nga anyị wụ mmadụ kama anyị wụkwa chi mhm. ahụ ga anyị wụ mmadụ na anyị ahụ mmadụ mmadụ anyị kama chi mhm. anyị wụ ihe mega mmadụ ji ekugu ume maka enwere ihe eji enwere ihe eji enwere ihe mekọrọ chi na mmadụ mere na chi ahụ ka ji nụ n'ime mmadụ nene wụ ha ahụ enwere ihe ndị Igbo ji akpọ ndụ ndụ nwa bekee ji akpọ ke ya soul soul o ji ekpo ọkụ o ji ekpo ọkụ o mea o mea nga i werela ee mama m ji akọwa o mea nga i werela em, akwụ abụọ were gum jide m Okay. ị wara ma ma chi gị ga-esi ime m ahụ anụ ahụ gị fụọ Mm. maka gị nwanne nwoke gị nwere anụ ahụ bụ kama ị wụ chi ma chi ahụ ga-esi anụ ahụ fụọ na-akpọ chi ndị ụfọdụ nwa hapụ ịwa ahụ maka ụka emeriela anyị isi m na-akpọ chi ihe kpọga spirit so that ị ga-awa ebe m chega ma chi gị ga-esi anụ ahụ gị fụọ ọ wụ ma ndụ ahụ ma ndụ ahụ rịrị ihe akpọ weak or ma ndụ ahụ fụrụ ị wala ahụ ihe mere chi gị na ah, na m- m- m- anụ ahụ gị jiri dụkọ ọnụ ọnụ ọkwa ha ahụ ga-eme chi gị ha nụrụ ime anụ ahụ gị na-akpagharị ya hmm. mechakwa ha omega ya nụkwa nga ahụ ya mechakwa ha omega ya nụkwa nga ahụ ma gị rọcha nrọ fụcha fụcha akwa gị aba ya aba ahụkwa maka ọ wụ ndụ ahụ ha ya eji akpọ ndụ ọ wụ ndụ ahụ ji ya nga ahụ nwa bekee ji akpọ ya soul ịchọọ hmm. na ndụ ahụ mega nwee kpochiri nwee nsogbu hmm. chi ahụ afọ anụ ahụ garị awụ awụ okpokoro awụ asha mma na anwụ na ha enwe ma- onye ahụ ahụ enwe ma ndụ ịhụna ya ahụ enwe ma ndụ ịwala ahụ enwe ma ndụ maka ndụ ahụ afọọla maka ọ wụ ndụ ahụ ji chi ahụ nga ahụ chi ejiri anwụ na anwụ ịwara ha eji anwụ ha eji anwụ wa anụ ahụ ndụ ahụ fọrọ- ndụ ahụ ndụ ahụ laluru ala chi ahụ hmm. afọ fụọla onwe ya anụ ahụ ga agbakọrọ ọkpọrọ hmm. omenekwanụ ọwụfụ ahụ kwanụ chi nwụna hmm. ọ fara awụ chi gị na anụ ahụ gị ekeela ha enwere chi gị anụ n'ukwu n'ọnọdụ ọnụ tupu baa anụ ahụ gị maka enwere ọnọdụ ọnụ hmm. enwere ihe nwa bekee ji akpọ emea liquid gas ịwara ọnụ ka ga-eji nwere ike asị gị mmụọ shi nga agafe enwe nga nwa ga-agafefu maka anụhụ like in gas form ịwara just like breeze ya pụọ ahụ gị anụ ahụ gị agbọrọ ọkpọrọ hmm. so ọkwụkwa ahụ eji akwa ya inye n'aka ya enwe ike baa ebe o kwesịrị ịba mhm. ịwara ya enwe ike baa ebe o kwesịrị ịba than eri ịnụ eri stranded because ha wụ njọ ji eme anga njọ ga-eme anga mmanụ pa extra load mm. ịwala ị ma na the gas eh, the lighter the gas mm-hmm. the more o ji eme ascend mm-hmm. the thicker the gas the more ọ na uh, uh, uh, uh, ọ na slow in ascending up ama m ịwaga what I'm trying to say gas dị lighter ya enwe ike lee elu ịwala ya rị condensed ya eme uh, o nwere ọ take ya time at times if o nwere ike nụrụ ala so ya wụrụ ya wụrụ ya ah that particular thing eji eme so aha gị ga-edetermine kpa chi gị ji arụ ọrụ aha gị ga-eji ma akara aka gị ọ ga-acha ọ ga-acha maka aha mhm. kpọrọ gị ga-arụ ọrụ rịa aha na ndụ gị ọ njikọ onye Igbo eji na anọka ala akpọ aha enwe ji eme wụ amụa nwa nne na nna emepe anya nwụ wa ahụ emega ma ahụ nwaanyị ahụ ri ime ma a, Mm. tupu a rịrị ime nwa ahụ ma a mụchara nwa ahụ ndị niile ji enyecha aka iwe aha a ga-agụ nwaakịrị iwala ọjụ ka gị bịa gaa nọchie em, onye kpọrọ nwa ya em, em, e- e- em, onye ma echi ọ onye kpọrọ nwa ya eh, ejike ya wụ ejike ejike eme ụwa mhm. ala mhm. ọ wụcha shị enwere ihe ndị mere na-ejiri gụọ ya aha mhm. ndị ahụ ejikwa na-akọwa ka nne na nna gụrụ ọhịa nke ga-abụ duru aha ahụ enwekwara aha ọzọ eji agụ nwaakịrị aha ejikwa gụọ nwaakịrị wụ eshi a mụrụ ya ya ma mụrụ gị eke ya ma mụrụ gị orie ya ma mụrụ gị afọ ya ma mụrụ gị nkwọ ọ ga aha ị ga-aza gị nwoke nwere ike zaa okeke nwaanyị nwere ike zaa mgbeke ọ nwaeke ọ kpa a ga-eji mechaa ya o shi ahịa eshi amụrụ gị hmm. ihe ọzọ nọkwa ime ya kwa ma ụfọdụ nwekwara ike gụọkwa nwa aha shi a na mma ejiri mụọ ya n'ụbọchị enwere ndị ji aza uju nwa na mbụ onye eji akpọ uju nwa ọbịa n'uju onye a mụrụ ekite ogbula hmm. ee ekite ogbula maka ọ wụ oge ụbọchị nọ n'uju ya ịmara ndị Igbo nwere nwere oge ise oge dị oji na asa akwa

mhm. uju nwa ọwụ ọwụ unless ma onye ahụ na-akpọ maka iri ju gụọ nwa ya uju nwa no uju nwa wụ nwa a mụrụ oge ịmara oge ụbọchị nọ n'uju ya ịwala oge ụbọchị nọ n'uju ya kere oge ụbọchị nye anyị example kere oge ụbọchị na-anọ n'uju ya oge ụbọchị na-anọ n'uju ya wụ between between ọ kụọla 11:30 to 4 o'clock
Okay. Mm. Yeah, maka maka maka shi a na 3:30 Mm. shi a na 3:30 okay ụbọchị na-ebido from anyasị ka anyị bido n'anyasị gụma Uh-huh. shi a 6:30 abalị ụbọchị Mhm. ebidona taa anyị nọ na anyị nọ na anyị nọ n'eke anyị nọ eke mhm. kama eke bidoro eke bidoro 6:30 eh, in the evening nkwọ mhm. iwala so ndị Igbo aba na-enu ude na maka chi ga-abọ ga-awụ chi eke chịkọwa ndị Igbo ji ebido ji eshi anyasị agụ aga mhm. n'ụbọchị chi ga-abọ wụ chi eke maka anyị na-eke na kpaba na eke na ya kụọ anyị nọ n'abalị eke ya agụcha abalị eke agụọ oge diochi na-asụ ọkpa ebe ọ kụọla 3:30 from that 3:30 ahụ to around 6 o'clock in the morning ya wụ oge diochi na-asụ ọkpa once ọ kụrụ 6 o'clock abụ oge ịgba ajị iwala oge a na-eji agba ajị oge a- eji agba ajị ahụ ga-agagide oo, ruo ọ kụọla 11:30 hụrụ ya abazia oge ụfọdụ ji agụ ke nwa from 11 but around that time abazi oge uh, uju ewala ụbọchị dị n'uju ya ọ ga-emegide till 4 o'clock or mm-hmm. around, around that time anyway or maybe mm-hmm. before 4 pm anyanwụ jere then abazia because ndị Igbo ejila nọmba agụ eji ha eme ke nwa according to season so abazie oge mgbede ọ na oge mgbede ahụ ka a ga-emegide abazikwa abalị ọzọ ya wụ oge anyasị hmm, that's nice it's good to know ee eh, dede m hmm. hmm. eh, anyị round ka anyị roundzienụ up maka m ga-ayọ ndị Facebook na ndị YouTube biko gbagharanụ m ọzọkwa na taa na unu ahụla n'otu ndụ

anyị abaala eke taa bụ eke udo ga-adịrị nwoke dịrị nwaanyị ndị tiktok gbagharanụ m ma ịbatakwa late udo ga-adịrị nwoke dịrị nwaanyị ee maazị eze mmụọ ga-atraị anyị ga-atraị ma ka anyị ga-esi wee kpọbata ya na tiktok ka unu na-ahụ nụnụ ihe niile anyị na-eme maka unu na-akọmplen unu anaghị anụ ihe anyị na unu anaghị ahụ onye na-ekwuru unu mbọsị ọzọ anyị ga-eme ka anyị traịkwa again makwa ma ọ ga-abata nwoke ọbụla ọ bata anyị ga-eme dị until ọ bụrụ ọ bata nwee na tiktok but for now ka anyị na-emegodi eh, facebook na youtube nke ebe a na-ahụ ya ọfụma maazị ndewo o nwere ihe ị nwere ike ịgwa ndị igbo na ihe gbasatara ihe anyị kwuru taa Ah, ihe a, ndụmọdụ ị ga-enye anyị taa
Ee, ihe m nwere ike ịgwa ndị Igbo wụ ihe gbasara mmanwụ Ee, biko ka anyị hapụ ịna-emetọ ihe gbasara mmanwụ maka ihe ihe kakwa- ihe mmadụ na-amahụ kakwaranụ ya Ee, ndị be ka anyị onye oyarị nwunye nụrụ ụka ya ewetu aka ihe ọwụla gbasara omenala iji aka mee anụ o nweghị ihe ihe ga-afọ afọ ime ya maka ndị lalugo omenala ụfọdụ kwu ndị n'ụka maka amahụ ihe nwa mega ọ rị mma achọghị m nwa awụla ndị Igbo kama o ji arị mma mmadụ mee ihe doro ya anya ya wụrụ ka e wee jekwu hapụkwaranụ ụmụaka owude nwa wetu aka ihe gbasara mmanwụ nwa na-eme ara onwe m nsogbu ọ wụ m nwoto ihe nwa amahụ ọwa achụgharị mmanwụ akpakwanụ ka ị gbasara aha ọ rị mma mmadụ gị kpọ nwa aha ya jụzie ese maka ị nwere ike kpọọ nwa gị Pọl ee ga-asị kpa nwa gị ji emega jee check jee lekwakwa ndị me- ndị a kpọrọ Pọl eji eme maka ị mahụ ihe Pọl wụ ịma meaning Pọl ị mahụ ihe ọ fụtara ọ wụ ị hụrụ ya a sị e dere ya akwụkwọ Baịbụl gị ewere ya gụọ nwa gị Ee, ihe akọla gị wa akụkọ ọ ka mma gị ịkpọ nwa gị aha ga kpọọ nwa gị aha aha ịma aha ahụwa aha aha ebe ka ị nọ ịmara na ịmara ihe ọ fụtara marakwanụ ha ekpo ha eji ekpo agụ ya ndị mmadụ maka e nwere ihe mere na e nwere kpa i jiri chọọ nwa gị ji kpa agwa ọ ihe mere i ji chọọ aha ị ga-agụ ya ga-enye ya omume ahụ ọ ga-eji kpa agwa ahụ ahụ e jiri chọọ o ji kpa agwa bikonụ anyị na-elechi n'anya maka kwanụ asị anyị mego onwe anyị ịwaala ee ọ rị mma emechi emechi ka o nwee ike rị mma Ah, ma mkpanịcha anya ndị ka anyị ndị nne na nna ọ- ọ rị mma ụmụ anyị nọ anyị aka ọ njikọ o ji rị mkpa anyị onwe ka anyị mara ihe anyị mega ka anyị nwee ike nye ụmụ ụmụ anyị mkpuchi aka rị mma ekelekwala m na asị m ya gachiri onye ihu gachiri onye azụ onye ahụ kwara taa ahụ kwa ya echi ndewo
ndewo ndewo dede m ị kọwarala anyị ọfụma ka anyị gbapụzi ya n'ọsọ nụ until next week bikonụ ụmụnne m ụmụnna m ka ọ dịnụ ka chi foo unu